Fianna Éireann, Tomás Ua Concheanainn agus a chéile do scríobh, Brún agus Ó Nóláin, teoranta. Mar a tháinig Fionn go Teamhair le teacht Féile Móire na Samhna chuaigh Fionn go Teamhair. Ba é nós na haimsire sin go mbíodh féile mór ag an Ard-Rí i dTeamhair gach mí Shamhna, agus bhí sé ar cheann de dhlíthibh na féile sin nach mbeadh aon duine ciontach le h-imreas ná le h-easaontas a tharraing ná le h-aon namhaid a ionsaí. an fhad is bheadh aimsir na féile ar bun. Dhá bhrí sin tháinig Fionn go Teamhair gan scáth gan eagla roimh a naimhde. Cé go raibh fhios aige go fíor mhaith go mbeadh Clanna Móirne sa láthair ag cuairt an Árd Rí, Bhí an tArd Rí ina shuí sa teach mío-chuarta. Mór thimpeall air bhí a Phríomh Aire, Goll Mac Móirne, Ceannaire na bhFiann, a dhritheár, Conán Maol, Art, dritheár eile dhó, Caoilte Mac Rónáin,

Do thug an rí faoi deara an macaomh álainn an dá luath is a tháinig sé isteach an doras, agus chuir sé tuairisc cérbh é féin. Dubhairt an macaomh go mba mac do Cumhaill é, a bhí tráth mar cheannaire ar na Fianna. Chuir an tArd-Rí céad míle fáilte roimhe agus chuir sé ina shuí le hais a mhic féin é ag bord na fleá. Ar feadh naoi mbliain roimhe sin thagadh mí-ádh mór ar an Teamhair gach uile Oíche Shamhna. Do thagadh duine de na sí darbh ainm dó Aillin, ó Shliabh Fuaid i dTuaisceart na hÉireann, agus do dhódh sé an áit, agus is mar seo a ghníodh sé an dó agus an loscadh. Do thosaíodh sé ag seinm ceoil iongantaigh sí ar chláirsigh agus gach n-aon dá gcloisfeadh an ceol seo bíodh pian dá mhéid orra nó ná bíodh, thitfidís ina gcodladh nuair a chloisfidís é. a bhídís ina gcodladh, chuireadh Aillin lasair theine amach as a bhéal, agus bhíodh an lasair sin ag méadú agus ag leathanú nó go mbíodh Teamhair dóite aige fré chéile. An oíche áirid seo d'éirigh an tArd-Rí ina sheasamh i gceartlár na flé agus dúirt sé mar seo, Dá bhfaighinn i measc feara Éireann aon duine a choinneodh an Teamhair gan dó go dtí fáinne an lae i mbárach, bhéarfainn don duine sin pé ar bith sórt oidhreachta ba cheart dó a bheith aige.

Chuaigh Fionn chun faire agus airdeall a dhéanamh. Mar fuair Fionn taoiseacht na Féinne, bhí fear mór troda i measc an chomhluadair darbh ainm dó Fiacha. Ba caraid mhór do Chumhall athair Fhinn an Fiacha seo. Nuair a bhí an chuid eile De lucht na Fleá imithe a chodladh, tháinig Fiacha go dtí Fionn agus gheall sé sleá áithrid draíochta a thabhairt dó a bhéarfadh cúnamh dó san obair uafásaigh, guaisigh, a thóg sé ar a lámha. Gheall Fionn dó in ómós na sleá dhraíochta, an tríú cuid de rud ar bith dhá dtitfeadh dó a ghnóchan in aon am, agus tríú cuid a dhóchais agus a charadais. Fiacha an tsleá chuig Fionn agus dúirt sé san am céanna leis, Nuair a chloisfeas tú an ceol sí, bain an clúdach de bharr na slé agus cuir le do chlár éadain í, agus ní ligfidh cumhacht draíochta na slé do aon chodladh a theacht ort. Tig Fionn amach leis féin chun siúil thart timcheall ar shonnach na Teamhrach. Níorbh fhada amuigh dhó nuair a chuala sé an ceol sí mall luascach ach bhain sé an clúdach de bharr na slé. agus do leag sé ar a bhaithis é mar dúirt Fiacha leis. Do thit trom codladh ar gach n-aon eile sa Teamhair ach d'fhan Fionn ina dhúiseacht. Tar éis tamaillín chuir Aillén lasair theine amach as a bhéal Agus ní túisce a bhí sin déanta ná mar d'ardaigh Fionn a bhrat corcra gréasta i gcoinne na lasrach. Thit an lasair anuas as an aer agus síos léi go grinneall na talún, ag tabhairt an bhrat corcra gréasta léi. Chonaic Aillén go raibh a chumhacht caillte aige ag a gheasa agus d'imigh leis air go Sliabh Fuaid mar tháinig sé as. Do lean Fionn é agus ar a dhul isteach doras na bruíne do Aillén chaith Fionn urchar ina dhiaidh leis an tsleá agus chuaigh an t-urchar tré cheartlár a chroí.

cúil ina láimh chlé aige agus an chláirseach agus an phíob ar a raibh Aillén ag seinm an cheoil sí sa láimh dheis aige. Faoiseamh ar an saothar éifeachtach a bhí déanta aige, rinne an tArd-Rí ceannfort ar na Fianna dhe, ar nós a athar roimhe. Thug an tArd-Rí a rogha do Gholl mac Móirne, do Chonán Maol agus d'Art mac Móirne móid dílseachta a thabhairt do Fhionn mar rí féinne, sin nó glanadh amach as an tír. B'fhearr le Goll, le Conán agus le Art glacadh le Fionn ina Thaoiseach ná dhul i ndeoraíocht as Éirinn. Do leag Goll a lámh ar láimh Fhinn agus do gheall sé go mbeadh sé dílis dó. Rinne Conán Maol agus Art an bheirt dearthár eile an umhlaíocht chéanna.